Eze nwaanyị ọdịnala Igbo in South East. Ajụjụ unu jiri ebe tata ata amaka gbasala ọgbanje kana ọ ya na-emebi ife na-etinyekwu ihe mgbagwoju anya n'ebe mmadụ nọ na ezinụlọ dị iche iche ọgbanje ngozi na amara nke oke n'aka chukwu ọgbanje amaka a baa na ndị oyibo ha kpọrọ ya na ọgbanje bụ call ọ ya bụ call a na-eme ọ ga-emebe dibịa ụfọdụ asị na ha bụ prophetess ụfọdụ asị na ha bụ prophet ụfọdụ asị na ha bụ pastor ọ maka ọgbanje ọgbanje na-abụ so ụfọdụ ị fụ mmadụ onye a na-eme omenala asị ya nwa ọgbanje ọ na abụ na-eme onye dị otu a ọ ya bụ call na-ebugharị ya maka na ọ na-ebugharị mmadụ dịka mmanya si ebugharị mmadụ nnọọ onye onyonyo na ajụjụ gị o nwere usoro e si ama ndị bụ ọgbanje ọgbanje nke mbụ ọgbanje nwere nke ya bụ i nee onye a anya n'ihu ọ dịka o nwere sign n'egedege iru ya nke ịbụa i nee ya bụ ọgbanje anya na mkpụrụ anya ọ maghị enesi gị anya ike n'ihu ọ ga-abụ mmadụ na-eme ifele nke ịtọ ọmụma ihe o nwere ike ọ dị n'obere nwa teta ụla ọ sị gị mama ma papa na ya fụrụ ihe dị otu a na nlọ na e ziri ozi dị otu a na nlọ ma na ọgbanje ka ọ na-akọlụ gị ife mili emi ife na ọ bụ okenye na-enwere ike ịkọwata ma ma ọ bụ ilu gị ma kọọlụ gị ya usoro dị otu a e si ama ọgbanje ọgbanje na-enwe ife arịba ama o nwere ndị a ga-abụ ejere ịmụ ọ bụrụ ebe ọkụ dị ọkụ ahụ anyụọ o nwere ndị a ga-abụ agara ịmụ ihe ndị oyibo na-akpọ python bụ eke si na mmiri abịa mana nke a na-emekarị ị fụ eke ị ma na onye a bụ ọgbanje ndị mmiri kana ọgbanje dị ịbụọ nke ọ bụ na a mụrụ nwa a mụrụ ọ menyụọ ọkụ mara na ọgbanje elu ala ọgbanje ukwu ụdara ọgbanje naabọ a na-enwe ndị si na mmiri na ndị si n'elu ala and ọgbanje naabọ omume fa na ejiji fa na ihe ha na-eri na-adị iche iche ọgbanje n'olu oyibo a na-aghọta ka goddess of the sea mmụọ nọ na mmiri dịka m kọwara na mbụ ọgbanje bụ ụzọ naabọ e nwere nke bụ elu ala n'imechi okwu ọgbanje abụrọ ife ọjọọ ọgbanje bụ ezigbo ife amara chukwu nyere mmadụ ka ọ bụ mana ejezie na nkọwa ndị ụka nọọ ndị ụka na-aghọta ya n'ụdị nọọ ndị ga-eje ọkụ mmụọ mana ha na-efe arụsị na nkọwa ndị ụka ha na-aghọta ya nọọ mmụọ ozi ya bụ mamịwọta bụ mmụọ ozi a tụturu n'eluigwe ọ nazie na mmiri jee biri chefuo na mmiri bụ ya bụ ndụ mmadụ bụrụ ndụ anụmanụ bụrụ ndụ osisi bụ n'ọhịa bụrụ ndụ ihe ọbụla a na-eme n'ụwa a mmiri adịghị na ya ọ ma-adị ndụ

ka esi kọwara onye maka ọka dibịa gbaa afa ọ kọwara ya ọfụma onye ọ gbaala ya aghọtafi ya mana ịkọwalụ mmadụ na ọgbanje abụrọ ajọ ife kọwara ya ife e ji kwuo na ọgbanje abụrọ ajọ ife ọ ghọta ya n'ịma atụ ka m were onwe m wee maa atụ na akụkọ nne m kọrọ m mgbe a mụrụ m ọ bụ na mgbe a na ya na di ya enwerọ ife ọbụla ha nwere n'ụlọ ime m erugo o luo oge itenaanị ya ga-amụ nwa eke abịa edefue ka ya kwe na mkwa anụ nwa na agụụ ya agụ ya eke ekwe n'isi pụba ime na-eme ya akwụsị ya emedere wee buo m 11 months amụọ m mbọsị oye ka ọ kụrụ elekere asatọ ana eke ahụ bịara ya na-abụ ọ sị ya mba na o lugo mgbe nwa a ga-apụrụ ya bụrụ ọbanya bụ ya si bịa ya eje jee lee onye nwunye di ya jee lee di ya

ọgbanje na-enwe ihe ndị Igbo na-akpọ foresight ọ dị na nrọ pụta sị gị na ihe dị otu a ga-eme ihe dị otu a ihe ahụ ga-eme awa na oge ahụ o jiri ekwu ya ọ nya bụ ọgbanje ọ bụrọ ezi ajọ ife kama na ọ ka esi wee kọwala onye ka o si wee dị ụmụ ndị amaghọ na-eji eketa anụ ma anyị ji eme ego pụta na-esigide ya ọcha eri ya otu esi eri ji

nne m talụ ochie m bụrụ obere a na-asị bụ ya nọrọ m ụwa o wee ṅụọ iyi na nwa ya ga-abịara ụwa na ọ ga-abụ ezigbo onye eze na ọ ga-aba ụba ma n'ego ma n'ọmụmụ na ọ ga-eme ọdịnala zọọ ndị mmadụ nyanya ọ iyi ahụ ọ ṅụtara bịa ọ ya bụ iyi ụwa ejezie ebe ahụ o dobere ya bụ iyi ọ bụrụ nke a na-amaghị ebe o dobere ya dibịa agbaba afa gbata ebe ọ dị ma ọ dị na mmiri ma ọ dị na ukwu ụdara ma ọ dị na arụsị akpọta ya ihe ọ bụla a fụrụ n'ime ya bụ ya bụ iyi ụwa na ụfọdụ a na-akpọta ya dịka m si wee kwu ọkụkọ ọcha kpọta ya akwa ọcha kpọta ya ego agụgụ kpọta ya mkpụrụ iyi ma ọ bụ ego igwe kpọta ya okike ma ọ bụ ọfọ

na eze na-ege anyị ntị anyị ncha bụ ndị Igbo ma ọdịnala Igbo ka anyị ga na-eme ọdịnala Igbo ga-adịrịrị onye mụtara ọgbanje ya biko emesina ya ike ma ọfụtakwa ya sị na ọgbanje bụ ajọ ife ma ọ na ọgbanje ga-eduba ya n'ọkụ mmụọ ma ọ na ọgbanje na-efe arụsị mba o nwere egwu anyị bụ ụmụ nwaanyị na-agụ na nne mụrụ ọgbanje nwere ezigbo nwa mana ọgbanje na-ebu ego

ndị niile ị na-afụ bụ ministers gọvanọs prezidenti ndị na-azọ elekshọn ha ncha bụsị ụmụ ọgbanje ọgbanje na-abụ dọkịta ọgbanje na-abụ lọya ọgbanje na-abụ onye ụkọchukwu ọ bụ na ọ gbara nje wee bịa ụwa ọ ma mmenwu ihe ọbụla onye ọbụla Chukwu mụrụ n'ụwa bụ ọgbanje nke mbụ onye ọbụla a mụrụ afa ya bụ James ma ọ John e nwere afọ eji wee mụ ya

ọ bụ na ụfọdụ ndị ọgbanje nwere ndị ọ ma n'ọrụ aka ndị na-arụ mekaniki a sị na anya awụnyesi ya ọkụ na o lere amụsụ ọkwa ọgbanje na-eme ya a sị na onye a na-arụ ụgbọelu ọ ka arụ ụgbọelu a ka ọ dị mma ọkwa ọgbanje na-eme ya a sị na onye a bụ onye injinia na-arụ ụlọ ma ebe ọbụla ọ rụrụ ala ahụ enwe nsogbu ọkwa ọgbanje na-eme ya ebido na mgbochi ya ọfụma akpọ onye akwụ ụfọdụ nwere ndị abụghị abụ ha mebe ma ọgbanje nyewe ha nsogbu omume enyo omume ya adị ha ha omume ya adị ka onye isi mgbaka na-eme ọkwa ọ bụ na ọgbanje mgbe a pụtara ọnọdụ dị otu a si etufuna onye ahụ ma ọ jee kebe ya ịga chedogara ya ndị ọkachamara ndị ọdịnala ka ha dozie ya na ọgbanje ya ka ha dị na mma ka udo chịa biko ọgbanje na-abụgo ezigbo ife ọ nya bụ kọl ahụ unu na-akpọ prọfetes prọfet na pastọ ekele m unu onye na-enwe nsogbu ọgbanje ife izizi ọ ga-eme bụ na ọ ga-achọba dibịa ya agwa ya eziokwu ma ọ bụ eze nwaanyị ga-agwa ya eziokwu a na-eme ihe ndị Igbo na-akpọ ịgba afa nke mbụ agba afa amara onye nọrọ ya bụ nwa ụwa onye na-eme ụmụ ọgbanje ọ bụrụ o si na mmiri amalụ mmiri o si ma ọ bụ mmiri be nna ya ka ọ bụ nke ikwu nne ya ka ọ bụ nke ikwu nna nna ya amalụ ebe o si ka wee setụlụọ ndị mmiri ahụ wee jụọ ha onye dị otu ọma na ụmụ n'etiti unu kedu ebe akara ya si akara ya ọ bụ izi ozi ọma akara ya ọ bụ ịgwọ ọya akara ya ọ bụ iti mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ setụlụọ ndị mmadụ ndị nnapụta ndị ndị eji eji akara ya ọ bụ ịgba afa

ọgbanje na eze nwaanyị dị iche ọ ofu ọgbanje ahụ mana e kele ọlụ eke eze nwaanyị bụ ndị a kpọrọ ka ha gwọọ ọya napụta ndị mmadụ na ndị eji eji na aka ji fa n'ime eze nwaanyị ahụ e nwere ndị a kpọrọ bịanụ ka unu mee sọsọ ọdịnala unu ga na-eme ọdịnala ịma ngwọ ọya ma napụta mmadụ na sọsọ onye a ga-enwe ndị ichie nwee chi na ike nke ya o dolu fa na-enye fa nri o nwere ihe bụ na mmadụ bụ dibịa eze nwaanyị ọ ya agwọ ọya dị iche iche o nwere ọgbanje maka na ọgbanje erika o nwere ọgbanje nke ndị na-eme isi ike

ma ọ bụ eze nwaanyị ndị maara ihe ha ga-eme ya es- dozie na udo adị dịrị ezinụlọ ahụ nwatakịrị ahụ n'elu ya dịrị ndị obodo onye bụ onye bụ ihe izizi onye ahụ ga-eme ije jụ ese gbaa afa mara ebe ọ ga-esi. dịka m kwuru na mbụ n'afa m bụ her highness native doctor mrs rita ifeyinwa nwafor abụ m onye okpuloji abba na njikọka local gọọmenti nke ndị anambra ị chọọ inweta mụde na nke m ị bata abba ị jụa fa kedu ebe eze nwaanyị mmiri enwe ilo ebizi na power line abba ebe a ka be m si wee dị akara ekwentị ndị a ka ị ya-eji nweta m 081 4172 1459